Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka a. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. aka na-achị steeti Lagos Babajide Sanwo-Olu enyela nkwado ya n'ozuzu oke taa gaa n'aka osote ya Obafemi Hamzat ịbụrụ onye ga-eji aha pati APC zọọ ọkwa gọvanọ n'ime steeti Lagos n'afọ 2027 gọvanọ steeti Kano Abba Yusuf agbarụọla ihu ka ndị ntorobịa pati APC n'ime steeti ahụ jiri bie ihu ya n'ọbante ma kesaa ya ụmụ nwaanyị n'oge nwunye onye isi ala Remi Tinubu bịara na steeti ahụ ma kọwa nke ahụ dịka mkparị na nke na-adabaghị adaba n'ụtụtụ taa ime nyocha kpụ ọkụ n'ọnụ ka mmiri jiri banye n'opi ụgbọgụrụ enwetala kepụkepụ ugbu a na a kwara ọbante uhie ndị ahụ iji kwaa Kwankwaso emo na okpu uhie ndị nkwado ya na-eyi otu na-eyi ndị ọha egwu Boko Haram enyela ọchịchị Tinubu oge amara otu izu ụka inyepụ ha ihe ndị ha chọrọ ma ọ bụghị ya ha egbuo maọbụ lụpụ n'ike ụmụ nwaanyị na ụmụaka ruru otu narị na iri asaa na isii bụ ndị ha tọrọ n'obodo Woro nke steeti Kwara ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu awakpola obodo Gako na ọchịchị kansụl Riyom nke steeti Plateau ọzọkwa n'abalị ụnyaahụ gbuo otu onye ụkọchukwu nwunye ya na ụmụ ya abụọ ndị omekome ekpe egbe na-eyi ndị ọha egwu awakpola otu ụlọ akwụkwọ nke na-elekọta ụmụ enwe nne enwe nna na Lokoja steeti Kogi ma tọrọ ụmụ akwụkwọ ruru iri abụọ na atọ na mgbede ụnyaahụ hmm, ọ dị egwu egwu dịkwa n'ala anyị ka ọ dị ugbu a onye omeiwu n'ụlọ nnọchiteanya etiti nke na-anọchite anya ndị Ikeja na steeti Lagos James Faleke agbatala akwụkwọ nhọpụta pati APC taa iji zọọ ọkwa onye isi ala n'ime afọ 2027 n'aha onye isi ala Tinubu n'ọnụ ego otu narị nde naira pati APC mahọpụtara ya N'ọzọ dị ka ibe ya, ụlọ omeiwu nnọchite anya etiti enyela nkwado ha ugbu a gaa na atụmatụ ịgbaziri ego ọhụrụ narị ijeri naira asaa Tinubu chọrọ ịgbaziri maka ọrụ ngo okporo ụzọ n'agbanyeghị ọtụtụ nkatọ ọha na eze katọrọ atụmatụ ahụ onye nta akụkọ ụlọ ọrụ Arise Oseni Rufai agwala osote gọvanọ steeti Lagos Obafemi Hamzat na ya mụrụkwa anya dịka azụ n'ihi na ọ bụrụkwa mgbe eze ndị eze Jagaban nke steeti Lagos Tinubu ga-ekwupụta ndọnye ukwu ya nye nhọpụta ya ịzọ ọkwa gọvanọ ka ọ ga-amata na nhọpụta ahụ bụ eziokwu otu onye bụburu osote onye dairektọ n'ụlọ ọrụ DSS Dennis Amachree agbakọla ọchịchị etiti ịkwụsị atụmatụ ọbụla ha na-eme maka ntuliaka elu afọ 2027 ma chewe ihu ha n'ozuzu oke ịlụ agha megide ọnọdụ enweghị nchekwa bụ nke na-ehi odo n'ụzọ kpụ ọkụ n'ọnụ n'ime steeti Kwara Plateau Benue na mpaghara ugwu ala anyị onyeisiala Bola Ahmed Tinubu ekwuola na ọchịchị ya ga-aga n'ihu ịgbaziri ego iji kwalite ogo akụ na ụba n'ihi na ịgbaziri ego abụghị ọrịa nke a na-abịa dịka ụlọ sineti nọrọ taa nye nkwado ha ka ọ gbaziri ego ọhụrụ narị ijeri naira asaa maka ọrụ ngo okporo ụzọ awara awa Sokoto gawa Badagry ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii n'ime steeti Delta Bright Edafe ekwuola na enweghị nkọwa dabara adaba ikwu ihe kpatara onye uwe ojii ahụ jiri gbagbuo nwa amadi ahụ ụlọikpe na-ekpebeghị ikpe karịa ikwu ya n'ụzọ a na nke ahụ bụ ihe ụmụ mmụọ kpatara ma kpalie ụfọdụ ndị bi n'obodo Eda Oniyo nke ọchịchị kansụl Ilejemeje nke steeti Ekiti na-efu efu ugbu a dịka ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu wakporo ha n'oge ụka mgbede ntụte ụnyaahụ gbuo onye ụkọchukwu ma tọrọ ọtụtụ ndị ọzọ onye isi oche ụlọọrụ EFCC Ola Olukoyede etoola nkwụwa aka ọtọ ụkọchukwu Jerry Eze na okwu mekọtara ego ndị na-abata n'akpa ego ụlọ ụka Streams of Joy akọwa na ya mere onye ụkọchukwu ahụ nyocha ọnwa isii n'ihi ebubo ndị e dere megide igwu chandum ka m gaa gbazuo ahịa m ugbu a apụkwala ị na-achọ ebe ị ga-azụta ụkwa na-eye eye ọsịsọ nke anyị ụkwa nọ ebe a inyere gị aka kpọọ ekwentị ndị a ga-ezipụta nke gị Nnọọnụ, ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ụlọ ọrụ Dangote nọrọ taa bugo ọnụ ego ha ji erepụ mmanụ petrol ọzọkwa. Mba Chad amalitela ịnwụchi ụmụafọ ala anyị ndị n'ihi mwakpo ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu na mpaghara ugwu gbara ọsọ ndụ ha gaa mba Chad ma ha na-anwụchi ha ugbu a chọlata ha na mba Naijiria maọbụ chọba ha n'ime mba Cameroon boo ebubo na nwa afọ mba Naijiria ọbụla ha hụrụ n'ime mba Chad bụ onye otu Boko Haram Ọchịchị etiti nọrọ taa mee mkpesa n'ụlọ ikpe ukwu etiti dị n'Abuja na-achọ ka ụlọ ọrụ INEC wepụ aha pati ndọrọ ndọrọ ọchịchị ise n'aha ndị ga-azọ ọkwa ntụliaka elu afọ 2027. Pati ndị ahụ gụnyere African Democratic Congress ADC, Action Alliance AA, Action People's Party APP, Accord na Zenith Labour Party n'ihi ebubo ịda iwu ụkpụrụ ndị iwu mawapụtara. Ụlọikpe okpecha ọgwụ nọrọ taa chabie ikpe n'okwu dọgadọga ọkwa ọchịchị pati PDP ma dọnyere ụlọikpe mkpegharị ukwu bụ nke kposara ọgbakọ ezumezu ahụ nke hiri ọdụ n'ime steeti Ọyọ nke họpụtara Turaki dịka onye isi oche pati PDP ma mee ka o doo anya ugbu a na Abdulrahman na Samuel Anyanwụ bụ ndị isi pati PDP n'ọzọ dịka ibe ya ụlọikpe okpecha ọgwụ nọrọ taa nye nchabi ikpe ha ma weghachita David Mark n'oche dịka onye isi oche pati ADC nye ntụziaka na okwu dọgadọga ọkwa ọchịchị pati ahụ ka ụlọikpe ukwu etiti ga-anụrụ mkpesa ndị iwe ka juru n'obi Maazị Peter Obi akatọla ịga n'ihu agbaziri ego nke ọchịchị Tinubu ma kọwaa nke ahụ dịka nje ọrịa ekpenta rụtụ aka na mgbazi ego ekwesịghị bụ maka oriri kama mmụba na-emepụta uru nwaanyị ahụ nke nọ n'isi nkesa ọbante uhie n'ime steeti Kano na nso nso a Fatima Nasser ka a họpụtarala ugbu a n'ọkwa ndọrọndọrọ ọchịchị n'ime steeti ahụ dịka onye isi nlekọta ụmụ nwaanyị na ọchịchị kansụl Nasarawa nke steeti Kano osote onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar akatọla Tinubu n'ụzọ dị ọkụ n'ihi igwu ndọrọndọrọ ọchịchị ya nke nkesa osikapa n'ihi oke agụrụ dị n'ala anyị ka ọ dị ugbu a ma gwa ya na ụmụafọ ala anyị abụghị ndị arịrịọ dịka ndị ọrụ obodo nọrọ taa mee ememme ncheta ndị ọrụ obodo n'ụwa dum ndị ọrụ obodo n'ime ala anyị etiela ebewu n'ihi ọnụ ego nke e ji erepụ mmanụ petrol ka ọ dị ugbu a ka ọ dị a hụrụ onye odee Wole Soyinka ụnyaahụ na Abeokuta ka ọ rịgoro ọgbatumtum ọkada n'ihi ejighị ego e ji agbanye mmanụ petrol n'ime tankị ụgbọala ya ọzọkwa ụlọọrụ ICPC emeela mkpesa ọhụrụ n'ụlọ ikpe megide Nasir El Rufai n'ebubo igwu chandum ego karịrị ijeri naira iri na ọrụ ngo nwụnye onyonyo nchekwa CCTV ụlọikpe mkpegharị nọ n'ala Owerri nọrọ na nso nso a nye nkwado ha gaa na mkpesa ụlọ akwụkwọ mahadum steeti Abịa dị n'Uturu mere nke ha boro ebubo na sinetọ Ọji Ụzọ Kalụ ji akụrụ akụ asambodo digrii nke na-abụghị ha nyere ya ụlọikpe ahụ akagbuola asambodo ahụ ugbu a ma kọwaa ya dịka adịgboroja a ga-echeta n'afọ ndị gara aga ụlọ mahadum ahụ kwupụtara mkpebi ha ịkagbu asambodo ahụ ma Ọji Ụzọ Kalụ mere mkpesa n'ụlọ ikpe ukwu dị n'Isuikwuatọ bụ ndị nyere ya nkwado ịga n'ihu na asambodo ya kemgbe ihe karịrị afọ iri na ise ugbu a enwetala kepụkepụ ugbu a na ụfọdụ ndị isi okpokpo n'ime pati ADC gụnyere Peter Obi na Kwankwaso na-atụ atụmatụ ịgbahapụ pati ahụ ma sonye nke National Democratic Congress NDC n'ihi obi erughị ala nke sitere na dọgadọga ọkwa ọchịchị pati ADC ka ọ dị Kwankwaso enyela ntụziaka ka onye isi nhazi otu nkwado ya Kwankwasiyya Kabir Adamu Abdullahi gbaa arụkwaghịm ozugbo pụọ pati ADC ọgwụ na bụ akụkọ ndị hiri ụdụ n'izu ụka a sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp channel anyị na akụkọ n'asụsụ Igbo